ebe anyị nọ tata bụ obinabo royal compound igboala nke dị na ivitedunu anambra steeti anyị wee bịa tata anyị nụ tata na o nwere ụnọ gbara afọ ochie na ụnọ anụnwa na a lụlụ ya n'afọ 1865 ọ gbago arọ ị gbakọ arọ ahụ wee luo tata ihe ọ dị bụ 155 years anyị wee fela ụgbọala anyị onye abs wee bịa ebe a tata wee sị ka bịa fụ nke anụnwa ụlọ anụnwa anyị nụ na ọ gbara ezigbo afọ ọ ihe ọkpụ ka ọ bụ m wee na-asị gị gị onye ọma na-ege anyị ntị ọ bụ na o nwere ihe dị na obodo unu ihe ọkpụ maọbụ ihe ndị oyibo na-akpọ human interest akụkọ dị n'obodo unu ị kpọọ anyị n'akara ekwentị nke ị na-afụ n'ihe onyonyo gị kịta bụ oge akụkọ anyị ga-aga ka anyị ga kọwa akụkọ wụchaa ntị gị ọfụma buru mmịa gị afa m bụ Chinelo Okafor ka anyị baa n'ime akụkọ ka ị nụ ife a ga-akọlụ anyị banyere ụnọ a na onye nwe ụnọ a agakwana ebe ọbụna Anambra Community Stories ka anyị nọ n'ime ya

onye lụlụ ụnọ a bụ obinabo okoli 1 onye mụtara ya bụ eze ajara nke mbụ ọ mụtara ya tụrụ site na ịmụ okoli nke mbụ okoli wee mụta obinabo okoli a n'arọ 1934 fa wee nọlụ mana obinabo okoli ọ mụtara bụrụ nnukwu onye isi agha onye na-edu ndị be anyị eje ọgụ dị iche iche mgbe a na-eje ọgụ a na-anụ ee obodo n'obodo ọ sị ya agafere agafere ya n'iru ị gafere na mgbọ atụọ gị o wee lu na arọ ndị ọcha bịa na be anyị o wee jụba kedu onye buru ebe be anyị ndị ọcha wee dulu ya wee naa Sierra Leone ọ nọọ arọ ga na arọ na Sierra Leone o wee sie ka ọ nọ Sierra Leone o sikwa ebe ahụ wee jee Saudi Arabia o jee Saudi Arabia nọkwukwa ya arọ ga na arọ wee si ebe a wee nata ka ọ natazi ndị ọcha natara ya ndị ọcha wee chie ya eze na ọ nya bụ eze ndị ifite ukpo then kịta bụzi ifite dunu o wee chịba wee mesịa mụta diọkpara ya bụ michael udalọ obinabo michael udalọ obinabo a mụrụ ya n'arọ 1875 o wee mesie nna ya wee nwụrụ o wee banye n'ọchịchị ka ọ na-achịzi mana ụnọ anyị fụrụ ife a dịka m si wee kwu na mbụ ọ nya bụ ụnọ enu izizi a lụ na the then eastern region then eastern region so na ọ nya nwa anyị na-akara aka o lu na march 11 1911 ndị ọcha ndị fada wee bịa n'obodo anyị bịa wee bịa unu n'anya unu afụ ife na ife na statue ma baịbụl fa bilie mgbe ahụ wee nwee ọtụtụ ndị mmadụ chegha- chegharị ịnụ emesịrị baptizim ọ fa bụ ndị anyị fụrụ ebe a kpụsịrị akpụ fa ncha wee nọrọ mesie fa mee- emeva mmiri chukwu nya nwa zaba kaifas afa afa mmiri chukwu enyere ya wee nọgide until ọ nwụa michael obinabo wee rigolu as amadụ nke ịbụa wee chịbaba anyị ụnọ enu okwuta dị na ndịda ọ lụrụ ya na 1934 ka ọ banye ịchị ife a oge mbụ ife ọ bụ hedmasta lụọ mgbamgba anyị niile ma adazi ma orumba ebe ọ kuziga nkuzi afa ahụ bụ hedmasta wee narị ya afa ife a na ị bata n'ebe a ife a na-akpọ ya bụ masta o lu ka nna ya nwụrụ wee bata wee chịbe be anyị bụlụ amadụ dị sekọnd ka ọ na-achịzi ife anwa ndị Eastern Region mgbe wee kpọrọ ya ọ bụrụ president of customary court na the whole Awka province in then mesie ewee promote nya nye ya ọ bụrụ president of customary court of appeal Ọ nya ka ọ nọzi na ya ọgụ biafra naijiria wee bido then na novemba 28 1967 ọ mgbe a ka ọ nwụ mgbe anwa mmadụ ife abago amị esi m ebe anyị nọ n'amị nata wee nọrọ elisie nna m m wee nachigharị azụ igwe obinabo okoli afa baptizim ya bụ kaifas nya lụrụ ụnọ anwa na 1865 nya bụ igwe izizi enwere n'ifitedunu amadu nke mbụ ọ chịgide nwụa na 1932 on a Good Friday ma tupu ọ nwụọ ndị Hausa edulu ya na exile na Sierra Leone o jee Fourah Bay College nata ọ mụtago n'akwụkwọ ndị ọcha wee chie ya igwe obodo o buru ụzọ in fact nnukwu onye agha ka ọ bụ ife ndị oyibo na-akpọ General Timo a general ndị amị obodo anyị na fa gbara n'oke adachara eji nwaanyị maka o buru ụzọ ọgụ a na-ama na nwoke nọ n'iru ka ọ nwụzi na 1932 nwa ya nwoke chie amadụ dị sekọnd igwe michael udealọ obinabo onye nke a bụ ya mụtalụ m na ndị dị ndụ kịta abụ m onye nke ịtọ kara wee tọ na ndị igwe michael obinabo mụrụ michael obinabo amụ ya 1875 ọ nwụa 1967 mgbe ọgụ na-ebidosi mana tupu ọ nwụa o nwere ọkwa o jigasị ọ nọ na ọ nọ na customary court mesie mee president customary court of appeal n'ọka province then ọ kụzi nkụzi ọ lụ na UAC tupu emezie anyị igwe ọ bụkwara dọkịta maka ọtụtụ ndị onye arụ ya bụ ọ na-enye ọgwụ afọ ọ na-enye ọgwụ maka ụmụ nwaanyị ime na-esili ike ọ na-agwọ ọya dị iche n'iche mana ọ mkpọrọgwụ na mkpụrụ osisi ka o ji eme nke ya nwere akwụkwọ o ji agụ ya na ọ satara ya asata na-emekwu ya be anyị anụkwa na ọ dị ka bank maka ndị niile na-eje afịa ma na aguleri ma na ọkụzụ onye zụtasịa ego ọ ga-ewepụta o dobe ya ebe a ọ mago na o nwerọ ife ya-eme ya ma ndị nwe gold fa na-abịa ebe a e-, edobe ya mgbe onye ji chọọ ọ bịa wekwala ya ụnọ okwute a a rụ ya ebe 1934 ụnọ okwute adịfụ ebe a mgbe ahụ a na-alụ ya ịma na ndị ọtụtụ ndị mmadụ mgbe a na ọ na-amasịba ije ọlụ n'obi eze ọtụtụ ndị bịa so lụọ ọlụ ebe a lụrụ ya na nkịtị nkwe nke ya tọ n'ụlọ ma nwere ndị na-arụsị ọlụ asị onye nwaanyị eduru nwa ya nwaanyị ka ọ nọwa maka na ọ bịa n'obi eze o mesịrị eme amụ na amụ o nwere ndị e sisi etu a nụta mana ọ ife aṅụlị ka ọ bụ onye nwe ya bụ ụlọ bụ obinabo amadu nke izi n'ifite ukpo mana kịta bụzi ifite dunu mana ya bụ obinabo bụ eze onye nke ịtọ na eze dị na be obinabo eze dị ebe onye izi bụ eze ebe bụ eze kwajani after eze kwajani enweta okoli after eze okoli abata na eze obinabo after eze obinabo abata na eze michael na diọkpala obinabo ee ụlọ bụ ụlọ obinabo ndị ọcha ya training ọ lụrụ ụlọ na 1865 ọ lụrụ dị so oge a ụtọ dị ọ mgbe a bụ ị na-anụ ka a na-atụ inu a na-asị ogidi na ọrụ igwe umunya na ọrụ nwanegbo mgbe a ka obodo na-alụla eze ọrụ a kụwa ogene ndị obodo agbakọ wee je wee kpụwa brick e wee jiri lụọ ọ bụ aja brick and ebe a na-akpụ brick a bụ n'ugwu aja agụ n'oke anyị na umunya a kpụsịa ya a kụwa ogene ndị obodo a na-ebugote ya maka na eze ka a na-alụrụ ya ogidi na ọrụ igwe umunya na ọrụ nwanegbo maka na igwe ogidi etu afụ ka e si lụrụ ya etu afụ ka e si lụrụ nwanegbo umunya mm, ndị kọrọ akụkọ mbụ akọgo kwuo maka nna nna onye nwe ụnọ a kwuo maka nna onye nwe ụnọ a hmm? onye nwe ụlọ anụ a bụ igwe amadu okoli obinabo eh, nna nna m ka ọ bụ n'ifite dunu and o butelu agamn'iru rinne n'ifite dunu unu nee anya n'azụ m unu ga-afụ eh, ebe a kpụrụ ya ọ nọdụ onye ọcha reverend father ọ nabata weta catholicism ya catholic church na Ifitedunu na-ebunye ya baịbụl onye nwa nabata ndị ọcha izizi na Ifitedunu uh, webata the first Catholic Church e nwe and the first primary school e nwe na Ifitedunu Ọzala primary school ọ ka dị wee luo echi almost every ndị Ifitedunu niile gụrụ akwụkwọ n'obodo a ọ na skuul afụ ka fa gụ uh, ife nwee ike ikwu maka ụnọ enu a bụ that na a lụlụ ụnọ enu a bụ the oldest story building e nwe na the whole of south eastern uh, region oge a na ndị kwuru okwu na-ekwu that na ọ about the same time mgbe a lụrụ nke a ka nna Onoh na Ngwo nya Chief Onoh lụkwuru nke afụ dị na Ngwo ebe a ka civilization bido
antonan of facts and figures a na-efichi ya eficha akara aka kwe ka ọ na-adị a na-efichi ya e, e, etu o si dị maka mgbe awa kwu ị ma na ụnọ enu adịrọ common ọtụtụ bụ ụnọ okwu ụnọ ọtọ ụnọ aja mana nke bụ brick ka e ji lụ ya mgbe awa ọgwụdị ụnọ ụka izizi Catholic Church bido na be anyị ya ọ nnukwu nna anyị wetara ya na 1911 onye Irish izi bụ fada bịara nya nabatara ya dubata ya ebe a ọtụtụ ndị bịa mgbe awa emesịrị baptism nyanwa mezie ikpeazụ kwuele sisi mekwue ya ahụ ebe anyị okwute Kefas onye ahụ ibe ji bịa Kefas okwute the gate of hell will never prevail against it otu a ka ọ dị kwe amen